Salut, salut, salut tout le monde. An bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ ma nin wagati in na. Cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabakɔrɔ. K'aw fo, k'aw barikada, k'aw waleɲuman dɔn aw ka suivi ko ɲuman na. Nin wagati in na, aw bɛ Bamako News TV sanfɛ ka kunnafoni ɲini, k'a kɛrɛnkɛrɛn, k'a di aw ma bonya karama laadiriya ani dannaya kɔnɔna na an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn balima bamako news tv don maa min bɛ ka kunnafoni lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ don seku tarawele an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn balimaw nin ye an sigilen ye an ka kunnafoni kɛnɛ kan an nisɔndiyalen bonya ni karama o b'an na badenw k'a sababuya kɛ jumɛn ye ne y'o fɔ aw ye n ko jamana in juguw bi caya balimaw jamana in an nɛnibagaw bi caya kɔnɔna jugu ni kɛnɛma jugu badenw a bi caya mais fo ka diɲɛ wuli jugu ninnu u tɛna se ka se jamana in na cogoya si la balimaw fɛn kelen tun bɛ yen fɛn kelen min n'a tun kɛlen bɛ ka jamanadenw bɔ kamana na fo k'a dama tɛmɛ o bɛ tali kɛ jumɛn na balimaw tajiko carburant ko balimaw jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ ka an ye k'a fɔ nin gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ k'a bɛ ban O tuma an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya in n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko caman de kɛra gɛlɛya in na balimaw n'a y'i diya gɛlɛya in i bɛ se k'a fɔ k'a banna pewu an b'a fɔ ten ka d'a kan hali n'a y'a sɔrɔ a tɔ bɛ yen mais min bɛ yen an b'a dɔn tigitigi cɔ k'o man ca balimaw o hukumu kɔnɔna na ne delila k'a fɔ aw ye n ko nin autorité ninnu asimi n'a ka mɔgɔw an n'i ka ko ye fɛn min ye n'an b'a fɛ o ka kɛ n'a ma kɛ ne b'a fɔ u banna quoi ne t'a fɔ k'u dɛsɛra ne y'o kuma in fɔ n bɛ segin a kan ne tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'u dɛsɛra ne b'a fɔ k'u banna o ban u dun tɛ se k'a fɔ fana k'u banna a bɛ se ka kɛ fana a a kɛli ma kɛ a ma kɛ fɔlɔ a ma s'a kɛli ma donc ils sont incapables de gérer le problème à un temps précis o bɛ se ka kɛ mais il ne peut jamais échouer à gérer à solutionner un problème ne kɔni c'est ma c'est ma manière de comprendre parce que ne ɲɛ tɛ défi la jamana in kɔnɔ à ce moment ko ninnu kan ka se ka dɛsɛ k'o relever quoi ne ɲɛ tɛ gɛlɛya la yen ko min bɛ se ka ye jamana kɔnɔ ko ninnu bɛ dɛsɛ k'a bɔ yen ne bɛ nin kuma in fɔ kabi kuma jan wa n bɛ segin a kan bi tuguni balimaw esansi ko gɛlɛya min n'an tun b'a kɔnɔ ne y'a fɔ bɛɛ ye n ko ninnu bɛ se ka problème nin se k'a bɔ yen u si ti dɛsɛ parce que contrairement à beaucoup qui pensent que u ma se de k'a gérer yɔrɔ dɔw bɛ bolo kɛ k'a fɔ a essence ko gɛlɛya bɛ yen an bɛ ka jɔ nin dɛsɛra ko non non peut-être u ma se a kɛ yɔrɔ ma fɔlɔ a kɛ wagati ma se fɔlɔ mais diɲɛ kɔnɔ ne tɛ se k'a fɔ k'u dɛsɛra u ma dɛsɛ. solution bɛɛ bɛ ninnu bolo gɛlɛya fɛn fɛn b'a kan jamana in kɔnɔ bi ninnu bɛ se ka nin bɛɛ solutionner bon o essence ko gɛlɛya min n'an tun b'a kɔnɔ balimaw ko bɛ cogo di bi stationtigi caman bɛ hami na bi dɛ ka d'a kan essence bɔnnen b'u bolo sanbaa t'a la Maa minnu tun bɛ nɛn kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw minimiser ka mɔgɔw tripoter ka mɔgɔw lasouffrir ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u ɲani ko essence ko dan b'a yɛrɛ ye a station caman bɛ yen n'i taara sisan i b'a sɔrɔ pompiste sigilen bɛ k'a bolo fila d'a da kɔrɔ gérant bɛ sunɔgɔ la a ka bureau kɔnɔ mun na parce que essence kɛlen bɛ ka cuve fa tewu mais sankɛbaa tɛ yen l'abondance du carburant partout à Bamako aujourd'hui aran zéro ne tɛmɛna station caman na aran tɛ yen i yɛrɛ bɛ tɛmɛ a dɔw la quoi a bɛ kɛ i ma ko essence tɛ yen parce que i ɲɛ tɛ aran na quoi an delila aran na i b'a sɔrɔ maa kelen tɛ yen bɛɛ bɛ tɛmɛ

ne ma kɔ ne kɔni yɛrɛ tɛ k'a daba kama a an ɲɛ da dɔɔni kuma dɔw la ne bɛ miiri la est-ce que min ti k'anw ɲɛ da kuma dɔw la pour que vraiment an bɛ se ka deli gɛlɛya dɔw la an k'a dɔn min bɛ yen quoi n m'a fɔ n ko carburant ko problème y'u nɔ ye dɛ parce que i jɔ ka kuma farafasiya dɔ kana na kuma ta k'a yɛlɛma ko ninnu yɛrɛ de bɛ ka sitɛriniw bali ka don yɔrɔ dɔw ka kunfinya bɛ juguya f'u ko yɔrɔ in ma ye ko gɛlɛya min bɛ yen ko sɔrɔsiw yɛrɛ de don i jɔ n ka kuma walawala n ko fɛn minnu ni gɛlɛya dɔw ye u bɛ se ka gɛlɛya gérer ne yɛrɛ ka faamuyali la bi sisan sisan u bɛ se k'a gérer donc gɛlɛya dɔw bɛ tila ka taa kuruni bɛ ta kuma dɔw la fo ne bɛ siga n ko kuma ninnu bɛ fɛ ka an lasufuri dɔɔni an ka gɛlɛya dɔ ka gɛlɛya la wa ne bɛ n sigi n bɛ nin miiri kuma dɔw la sinon ne b'a dɔn cɔ

Donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn esansi ko in gɛlɛya an bɛ waati min na i komi sisan an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya in a banna ka ban n bɛ se k'a fɔ ten parce que laban in na aw yɛrɛ y'a ye Musa Alasani Diallo le ministre de l'industrie du commerce a bɔra u ye propos dɔw fɔ u ni opérateur économique u ye layidu dɔw ta jama ye bon an ɲɛ b'a la vraiment u y'o layidu min ta u y'o kuma min fɔ vraiment ça va esansi bɛ fan bɛɛ bi gazuwali bɛ fan bɛɛ bi mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ n'u ka akitivite ye en tout cas akitivite kɔni ne t'a dɔn min jɔlen don k'o sababu ye esansi ko ye bamakɔ yan kɔni bamakɔ yan kɔni vraiment ça va wa ɲɛ tɛ mali yɔrɔ la bilen minnu bɛ k'u plaindre ko gazuwali t'u bolo ko esansi t'u bolo n t'a dɔn balimaw a ma dabɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ nin ko in problème in k'a solutionner sisan an filɛ niveau min na an ka se yan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an k'an ka finitigilakaw fo an k'an ka sɔrɔsilakaw an k'u fo an ka sɔrɔsiw fo dɛ armée de l'air armée de terre u bɛɛ polisi garidi n t'u ka fɛn bɛɛ dɔn mais vraiment an y'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn sofɛri minnu bɛ sitɛrini boli ka taga ka segin an y'u fo k'u waleɲuman dɔn opérateur économique minnu jɛnna u ka miliyɔn caman kɔ sitɛrini kelen wari c'est des c'est des millions ye Miliyɔn caman de don dɛ ka risiki ta k'u ka mɔbiliw bila ka taa carburant ta ka na n'a ye an k'u fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn sadio batili baraka petroleum a bɛ fo yan mamadu ɲangadu ndc wara ndc a bɛ fo yan ɛɛ petro bama tigi n t'a tɔgɔ dɔn a bɛ fo nin yɔrɔ in na yan yara oil tigi an b'u fo nin yɔrɔ in na yan dan tɛ foli min na mamala an b'a fo nin yɔrɔ in na dan tɛ foli min na mali petroliye bɛɛ fɛn fɛn y'i yɛrɛ sakirifiye k'i ka sitɛriniw bila ka taa taji ta ka na n'a ye ka risiki ta an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye foli don ye quoi parce que nɔgɔya min kɛlen filɛ kabi gɛlɛya in daminɛna ka n'a bila bi la an filɛ min kɔnɔ bi ne ma d'a la n'a a kun nɔgɔyala mais ka a nɔgɔya ka se fo nin niveau ma ne ma d'a la n'o kun kɛra fɔlɔ bon an filɛ o kɔnɔ bi an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ ala fo ka ala barika da o la an bɛ masa jalakibali fo k'a barika da maa minnu kɛra o sababu ye an b'u fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u fɛnɛ fo k'a daminɛ ministre de l'industrie et du commerce musa alasan jalo wagati dɔ la ne diminen tun b'a kɔrɔ mais bi vraiment nisɔndiyalen don a kɔrɔ dɔɔnin n bɛ se k'a fɔ nisɔndiya bɛ n na bi ka ɲɛsin an ma dɔɔnin N'an ye Moussa fo, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, an b'a fɛnɛ fo ale ka éléments ale ka agents olu de ye nin baaraba in bɛɛ kɛ an ye an bɛ sɔrɔdasiw fo vraiment an b'an ka militaire ninnu fo dan tɛ foli min na n'an y'olu fo an bɛ président yɛrɛ an b'a fɛnɛ fo Asimi jamana caman ɲugunn'a la nin ko in kama minnu tun y'a teri jamanaw ye u caman ɲugunna asimi na nin kama a ye mangoya sɔrɔ nin ko in kama a ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ nin ko in kama dɔw y'u mabɔ a la nin ko in kama mais ala de ko in tiɲɛ n'a nkalon ala ni kira de b'a dɔn asimi t'i tugu ka nin kɛ asimi nɔ tɛ nin a ye fɛn min d'a kan aw b'o dɔn ne b'o dɔn asimi yɛrɛ b'o dɔn ni min b'a la o de ye mɔgɔ min b'a to a waati kɔrɔ k'a dɛ mais mɔgɔ min bɛ ba la i tɛ se ka taa ɲɛ se ka taa ɲɛ donc vraiment asimi an b'a fo yan a ka premier ministre n'o ye général de division abdoulaye maiga an b'a fɛnɛ fo nin yɔrɔ in na

K'u ka licence minɛ u la a chauffeur k'u bɔ baara la san 1 nin ye kanu ye dɛ a yɛrɛ tilala ka taji doni tuguni ka n'a di Mali ma an bɛ Tchani fo capitaine Ibrahim Traore son excellence camarade capitaine an b'a fana fo nin yɔrɔ in na yan A ye mini tɛ a sɔnda a ye fa kɔnsee an bɛ fo ni yɔrɔ in na yan walidɔn y'o de fɔ ko ni gɛlɛyasiw dɔ ye kelen tɛ ni a yesi bɛɛ ka kuma ye ni a yesi bɛɛ nɔ ye dɔnku fɛ ma an bɛ fo yan barika da ka tila k' walidɔn ala k'u ka ɲuman to an kɔnɔ

Mɔgɔ min si b'i fa si bɔ a ka kɔrɔ i fa ye a ka kɔrɔ i ba ye a ka fisa n'u ye est ce que e kan k'olu nɛni wa a ka fanga contesté o bɛ bɛn a fɔ k'a ma baara kɛ o bɛ bɛn a wele junte o bɛ bɛn a wele ko putschiste o bɛɛ bɛ bɛn mais pourquoi k'a nɛni mɔgɔ caman ye kuma in fɔ

Bientôt, on verra bien. Donc, on le condamne jusqu'au dernier degré. C'est comme si tu as insulté Assimi et, et Général et, et capitaine Ibrahim Traoré. Donc, a don kan bi ɲɔgɔn la, an ti to a juru sarabali balimaw an bɛ bɔ video kɔnɔ yan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn halisa bamako yo tv aw k'an suivi halisa seku tarawele la grande voix merci